Nna ndewo.
Ndewo. Biko o nwere obere slangs m chọrọ ịjụ gị maka ya ka m ma ka ị ga-akọwanwuru anyị ihe ọ pụtara n'Igbo ị dị njikere Ee, adị m njikere. Adị m njikere.
ọ dị mma nke mbụ bụ wahala dey kedu ihe ọ pụtara n'Igbo Wahala dey. Wahala dey pụtara na nsogbu dị. Yeah. dey play kedu ihe ọ pụtara You know, ihe a bịa agwa ndị ndị na-ezuzu ezuzu na like ọ na-ezuzu ị sị ya dey play ya na-egwu egwu but ihe a na-agwa ụmụaka ụmụ- like ụmụaka na-ezuzu ezuzu mana ọkwa ị mara ọ bụrọ sọsọ ụmụaka ka a na-asị dey play ya na mmadụ ike ọtụchi ọ ka bụkwara ụmụaka But.
ọ dị mma kedu maka hand dey meet me Eh, okay ebe a nke a m nọ kịta or the position nke a kịta nke a mbụ like, ezigbo owu na-asa ọkọlọta ya nke a mbụ owu na-asa Chineke that's what I mean. Kedụkwanụ ihe owu na-asa m pụtara Hmm? kedu ihe owu na-asa m pụtara ego agwụ n'akpa
ọ gwụ n'akpa gwụ n'ọba ego
ọ dị mma kedu maka otilọ otilọ oh, you don go like nke ahụ anago Otilọ. like like e zuru ihe a ga-asị gị otilọ ị ma na

like n'owu na-asa ya mmadụ sị gị wahala dey ọmọ wahala dey ai wahala dey kee ihe ọ bụ nsogbu adịgo nsogbu adịgo ezigbo nsogbu dịkwa ezigbo nsogbu dị iji gwa gị nke bụ eziokwu kedu maka play
na-egwu egwu just na-egwu egwu ọ dị mma i mere nke ọma ngwa ka a hapụ gị ka ị gwagaba ndewo nne ndewo ndewo biko ọ bụrụ na mmadụ abịakwute gị sị gị hand dey meet me kedu ihe ọ pụtara n'igbo sị m gịnị hand dey meet me aka na-emetụ m kedụkwanụ maka I go lie for you m ga-ashịkwanụ gị ashị kedu maka otilọ
ọ dịgokwa ka ọ ya-adị
Ọ sị na ọ dịgo ka ọ ya-adị Ọ dị mma you dey whine ị na-egwu egwu Egwu ka anyị egwuzi. road clear for you nne kedu ihe ọ pụtara
amarọkwa m nke m na ya amarọ nke a, ka anyị chọọ onye ọzọ mara ya bụ ihe nna ndewo ndewo ndewo biko ọ bụ na mmadụ asị gị wetin sup kedu ihe ọ pụtara ife na-eme kee ife na-eme ee i ji n'aka na ọ kee ife na-eme wetin sup like kee ihe na-eme aha. okay mmadụ sịkwanụ gị dey play

Hello, ka afọ isiwo oyibo mana ya m ga-akpọ akpara okwu ka ọ bụrụ hand dey meet me na agụgọ like like you go cry
na waya gị like na no shake go ga ahụ nke m na ị ga-achọzi gentle nke ọma ịghọta ya na like n'aka metụgo gị ọ dị mma kedu maka wahala dey

ọ dị mma kedu maka you dey whine me ị na-aghọrị m something like that ị na-aghọrị m ọ dị mma ọ bụkwa na mmadụ abịa sị gị road clear for you kedu ihe ọ pụtakwanụ ụzọ dị mma ya maka ọ pụtara n'Igbo ụzọ dị mma mmadụ nwekwara ike ịsị na ihe na-agara gị nke ọma ọkwa ya yes ee kedu maka
dey play kedu ihe ọ pụtakwanụ na-egwu egwu ka na ya na-egwu egwu kedu maka wahala dey ma a jụọ gị nsogbu dịkwa o daalụ i mere nke ọma ndewo